nwa mmụọ emegbela nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbela nwa mmụọ abụghị maka Atiku Abubakar ekele m Alhaji Atiku Abubakar akpọkuola otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche n'ala anyị ka ha sara aka n'inye mpaghara Southern Nigeria naanị ya ohere ịzọ ọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 2023 atụmasị nkwekọrịta ndị nnọchite mpaghara ala anyị niile jiri mmụọ osita na taa bụ gboo kwere maka udo na ịdị n'otu naijiria nwee ka ọchịchị naijiria bụrụba ndị mpaghara northern naijiria chịa afọ asatọ ndị mpaghara southern naijiria chịa afọ asatọ ndị mpaghara northern naijiria chịa afọ asatọ ndị mpaghara Southern Nigeria chịa afọ asatọ n'agbanyeghị na ọchịchị ala anyị ka dị n'aka ndị mpaghara Southern Nigeria na ụdị ọ fọdụụrụ ha afọ ise nke a bụ maka na Atiku Abubakar azọọla ọkwa onye isi ala Naijiria ugboro isii dakpọọ na ha ncha okenye na-eri oke ihe ndị ọbụ kpaka Atiku ji kwado ya bụ oku ọ kpọrọ bụ na kamgbe ala anyị banyekwara na ọchịchị egbe bere ugo bere nke anọ na iri afọ abụọ na asaa gara aga na afọ ole ndị mpaghara Southern Nigeria chịalara akaka nke ndị Northern Nigeria chịalara mana o doro ọnụ ya duu n'afọ ole ndị Northern Nigeria chịrị nakwa afọ ole ndị Southern Nigeria chịrị site mgbe Nigeria nwere onwe ya n'iri afọ isii na isii gara aga wee rute mgbe ọchịchị ala anyị malitekwara ọchịchị egbe bere ugo bere nke anọ ihe ọzọ Atiku Abubakar kwuru bụ na onye mpaghara Southern Nigeria apụghị imeri prezidenti Bola Ahmed Tinubu bụkwa onye Southern Nigeria mana o lozuru na Muhammadu Buhari onye Northern Nigeria meriri ya onwe ya bụkwa onye Northern Nigeria n'afọ asaa gara aga ha zọrọ ọkwa onye isi ala Naijiria n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla bu udo na ịdị n'otu Naijiria n'obi ọ na-abụ onye mpaghara Northern Nigeria bụrụ onye isi oche ọ bụrụ onye Southern Nigeria ga-azọrọ ya ọkwa onye isi ala ọ bịa bụrụ onye Southern Nigeria bụ onye isi oche ọ bụrụ onye Northern Nigeria ga-azọrọ ya ọkwa onye isi ala nke ahụ abụghị maka Atiku Abubakar kpatara o ji konuko ihe n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị PDP n'oge Iyorchia Ayu onye mpaghara Northern Nigeria bụ onye isi oche ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee zọta ịzọrọ PDP ọkwa onye isi ala n'ụdị tọrọ ntọala nyasa PDP n'ụdị o jikwa buru ka o bu banye ADC ruo na ya kwechikọ na onweghị onye ọzọ ga-azọrọ ADC ọkwa onye isi ala Naijiria na-abụghị ya onwe ya kpatara Peter Obi na ndị na-eso ụzọ ya ji ghara ya jewere ọ bụ ihe Atiku Abubakar kwuru taa ka ọ na-ekwu echi High Chief Sinetọ Ben Obi bụ onye isi oche otu kansụl nchịkwa Yunivesiti Amerịka dị na Yola bụ nke Atiku nọrọ n'onyonyo Channels Television kọọ ka ya na ụfọdụ ụmụ Igbo nwere agba gụnyere Eze Anyanwụ Chief Dr. Okwesilieze Nwodo si jee kpọtụrụ Atiku Abubakar sị ya dododo na enyemaka ya dị mkpa maka ndị Igbo inweta ohere ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa na o kwere ha nkwa na nsogbu adịghị na ọ bụrụra na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya onwe ya nọ n'ime ya ekenye mpaghara South East ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa na ya ga-enye ndọnye ukwu n'uju mana i lotara mbido ozi ugo a o wee bụrụ ma oku Atiku Abubakar kpọrọ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche n'ala anyị ka ha sere aka n'inye mpaghara Southern Nigeria ohere ịzọ ọkwa onye isi ala Nigeria naanị ha ọkwa i lotakwara nkwechikọ o kwechikọrọ n'otu ADC na ọ bụ naanị ya ga-azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'ụdị Peter Obi ji pụọrọ ya maka ịchịnata Naịjirịa ihe Atiku Abubakar chọrọ bụzi ka Buhari chịchara Naịjirịa afọ asatọ Buhari onye Fulani ụka Muslim ka Bola Tinubu chịa afọ anọ Bola Tinubu bụkwa onye Yoruba ma onye ụka Muslim ka ya onwe ya bụ Atiku Abubakar onye Fulani ụka Muslim weghara ọchịchị n'agbanyeghị na ọ bụghị nkiri anya ka ndị nke kraịst bịara na naijiria na ọchịchị ala anyị anaghị awa ha isi nke ọ ji arụ ha afọ ọtụmasị ya na anya amerịka dị na naijiria dịsị ike maka eze elu ndị alịka ihe ụka muslim na-epu Atiku Abubakar ịchọnata ka ya chịa ala anyị Naijiria e si be ya eje be onye ụzọ adịghị ya nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ abụghị maka Atiku Abubakar abụ m Chukwuma Ogbonna kedu ka i si hụ ozi ụga a